apm sona ya 2019 anaika mu masecondary school 250 leader of opposition lazarus chakwera amatsutsa koma atalowa boma 2020 anayamba kudzitama ndi sukulu zopempha muthalika september 2015 apm anapita ku china opposition imanyoza kuti akuononga ndalama wapita ku holiday this and that anabwerako ndi misewu imene tikuona mu lilongwe lazarus chakwera anayenda maulendo 80 anabwera ndi chani akuti bridging foundation that is a dream maybe 4040 2014 apm anapeza inflation 24 percent

malawi is maize economy popanda ufa anthu sakagwire ntchito komanso chimanga chikakwera zambiri zimadula choyambirira apm atayamba kulamula anatsitsa chimanga amalawi akukhuta potero akhoza kugwira ntchito zotukula chuma atupere akuti ayi imeneyi ndi mistake sitikudabwa ndi maganizo ake chifukwa 2001 anthu amadya zikhawo za mtchire kwawo kuselema analephera ngati mp mabuliji misewu yonongeka komatu anali phungu and even minister 16 years mwana ameneyo akunena kuti mabanja ambiri mdziko muno akuvutika ndi kukwera kwa katundu kodi nthawi ya chakwera anali kuti at least for now apm watsitsa chimanga amalawi akukhuta koma nthawi ya kongeresi chitedze inali staple food kumachinga ndiye lero mopanda manyazi former mp wa kumachinga akulimbana ndi mtsitsa njala akuluakulu apm sangasinthe zinthu tsiku limodzi koma mmene wayendesera boma miyezi 4 he is better than chakwera and atupere combined mukayang'ana dpp manifesto sukulu ya ulere zikutheka ena aja 4000 ndi kanthu passport 14000 zinavuta apm manifesto mphamvu zichoke capital hill kupita kumidzi 5 billion cdf zikutheka lazarus chakwera high five akuti independent anti corruption bureau president asasankhe board of directors komanso anatiuza kuti sadzakhala chancellor wa malawi university kodi zinatheka martha chizuma anamangidwa chakwera amasankha board of directors mwachitsanzo colleen zamba
anthu aku NOCMA omwe apanga zinthu zosokoneza mafutawa ndiwadziwa ndipo akudziwa kale kuti potha zisankho sabata la mawali ntchito zawo zikhala zitatha chifukwa chomwe apangachi mchipongwe kwa inu nonse komanso kwa ine ngati president ndalama matiriyoni zinasowa kumeneko in addition to that anali chancellor wa malawi university so it is only apm who can promise what he can do wakhala akunena pa kampeni mphamvu zichoka capital hill kupita kumidzi 5 billion cdf zikutheka chimanga chotchipa miyezi 4 mizere ya mafuta yatha mwachidule atupele muluzi is not the right person kulankhulapo za sona nthawi zonse akaluza chisankho amathawira kunja 2001 anthu amadya zikhawo za mtchire amalawi akudziwa kumene akuchokera and moreover atupele anali ku china pamene apm amathetsa njala vuto la mwana ameneyu amakhala kumpanda akanapita ku salima akaone mmene anthu akudyera nsima akuluakulu history is the best teacher programu yathu ndikuti tisinthe mmene chuma chimayendera mu malawi kuti chonse chuma ku Capital Hill ipite kumamidzi, kuma DC kulikonse, DC yonse, DC yonse ilandire ndalama ndipo kaya kumanga school ka chipatala ka nsewu ka chanichani Iwo azimanga chifukwa ndi amene amadziwa mavuto awo mdera lawo. Dpp oye! Mdera lawo komanso azilemba ntchito anthu a mderamo kuti anthu a m'midzi apeze mwayi opeza ntchito. osati azipita ku lilongwe kapena ku blantyre yayi koma azigwira ntchito m'midzi mmenemo ndimene timati people centered development ndi programu yayikulu kwambiri chachiwiri maphunziro education palibe dziko lingatukuke lingatukuke popanda education popanda maphunziro 1964 singapore inali ngati malawi the same osauka koma pano number one chifukwa education anachita invest education that's why ifeyo tikunena kuti kuyambira september Sukulu idzakhala yaulere up to secondary school.